Щӏалэгъуалэм щӏэныгъэрэ гъэсэныгъэрэ ярагъэгъуэт студентхэм датепсэлъыхьмэ, ахэрщ ди республикэм и пщэдейр. Лъэпкъ ӏуэхум ирилажьэхэр нэхъ нэлейкӏэ деплъу, зыми яхуэдмыгъадэу, куэдкӏэ дащыгугъыу, ди гумрэ ди псэмрэ пэгъунэгъуу а университетышхуэм иӏэщ къудамэ, ар ди анэдэлъхубзэмрэ литературэмрэ щадж факультетырщ. Абы щылажьэ егъэджакӏуэхэмрэ щеджэ студентхэмрэ къащӏыхэдгъэщхьэхукӏым иӏэщ щхьэусыгъуэ. Ди лъэпкъым, ди бзэм и къэкӏуэнур ахэрщ зи ӏэмыщӏэ илъыр. Адыгэбзэ къудамэр къэзуххэм я нэхъыбэм школым щӏэс сабийхэр ирагъэджэнущ, гъэсэныгъэ лэжьыгъэхэр ирагъэкӏуэкӏынущ, языныкъуэхэри Щэнхабзэм, литературэм, радиом, телевидением, газетым анэдэлъхубзэр ирагъэфӏакӏуэу щылэжьэнущ. Лъэпкъым и гущӏэм узэрынэсыф анэдэлъхубзэмрэ адыгэ хабзэмрэ щӏэблэм бгъэдэзылъхьэу нобэ кафедрэм щолажьэ Тӏымыжь Хьэмыщэ, Къардэн Мусэдин, Къэмбэчокъуэ Адэм, Абазэ Албэч, Унэлӏокъуэ Вячеслав, Хъутӏэжь Заудин, Езауэ Мадинэ, Хэжь Ленэ, Бозий Наимэ, Хьэщхъуэжь Заретэ, Шыгъушэ Джулетэ, Къардэн Марианэ, Пэрыт Линэ сымэ. Зи цӏэ къисӏуахэр езгъэджэжауэ, адыгэ лъэпкъым псэ хьэлэлкӏэ хуэлэжьауэ, егъэджакӏуэ мин бжыгъэхэр зыгъэхьэзырахэу кафедрэм ӏутахэщ щӏэныгъэлӏ щэджащэхэу Урыс Хьэталий, Абытӏэ Мухьэб, Нало Ахьмэдхъан, Хьэкӏуащэ Андрей, Сокъур Мусэрбий, Нало Заур, Къуащ Тамарэ, Тау Хьэзешэ, Къэжэр Хьэмид, Абдокъуэ Ауес сымэ, нэгъуэщӏхэри. Математикэ, физикэ, урысыбзэ хуэдэхэр адрей еджапӏэхэм нэхъыфӏу щрагъэджэфынкӏи хъунущ. Ауэ анэдэлъхубзэр ди университетым хуэдэу фӏыуэ уэзгъэджыфын щыӏэу къыщӏэкӏынкъым. Адрей илъэсхэм хуэдэуи мы гъэм адыгэбзэ къудамэр студент зыкъомым къаухащ. Ахэр щогугъ, зыӏэрагъэхьа дипломым и фӏыгъэкӏэ я ӏуэхур зытеувэну, ӏэнатӏэфӏ къагъуэтыну. Адыгэбзэр яфӏэфӏу ядж ди республикэм фӏыуэ къыщацӏыху адыгэ утыкур зыгъэбжьыфӏэ щӏалэгъуалэм. Апхуэдэщ ди нэтыным и хьэщӏэр. Ар Теунэ Джэмалщ. Джэмал театр ӏуэхум щыхурагъаджэу Мэзкуу дэт институт ГИТИС-кӏэ зэджэм щӏэсащ, Налшыч къигъэзэжри, Адыгэбзэ къудамэр къиухыжащ. Адыгэ уэрэдщ нэхъ тегъэщӏауэ жысӏущтар. Абы сыкъикӏыжу сыщӏэтӏысхьэнуи щӏэхъуар нэхъыбэу сытезыгъэгушхуар Къул Амир. Сэ Амикс джэгуакӏуэ гупым сапыщӏауэ щытащ, джи сапыщӏащ. Арати, сыкъэкӏуэжауэ адыгэ къудамэм щӏэтӏысхьэну ухуеӏэ жери. Адыгэ уэрэди, адыгэ уси. Зыгуэхьэр птхыу щӏэбдзащи, моуэ уи бзэр нэхъ хуэшэрыуэ хъун уэду, Москву илъэс пщыкӏущкӏэ сщыпсэуати, зыгуэри пщыгъупщэжамэ, къупщытэжын уэду, ухуейтэӏэ ущӏэтӏысхьэну уеджэну, жери. Абы стригъэгушхуэ жьэбыжыми ауэду сщӏэтӏысхьа хъуа. Сыт хуэдэ гукъэкӏыжхэр ухуиӏэ а узреджа илъэситӏым?
Япэрауэ, зэзгъэцӏыхуахьэра. Си адэ мыгъуэм жиӏэу щыта, унэм укъыщӏэкӏауэ, зы цӏыху зэбгъэцӏыхуауэ щытмэ, уи махуэр кӏуэдаӏым, жери. Къыздеджахьэри цӏыху пщыкӏутху Дыхъуу дыщӏэса. А гупым Джэдгъэф Беслъэнрэ сэрэ фӏэкӏа щӏалэ яхэмыту, псоми дезыгъэджахэм, къытхыхьахэм, къытхэтахэм, адыгэ къудамэм щылажьэхэми, мыдрей нэгъуэщӏ кафедрэ жыпӏэхэм абыхэм щылажьэхэми, псоми Алыхьыр арэзы къыпхухъу яжесӏэну сыхуейщ. Нэхъыбэу Адыгэ къудамэм щылажьэхэм нэхъ тегъэщӏауэ жысӏэнщи, икъукӏэ лэжьыгъэшхуэ ягъэзащӏэу къызолъытэ. Сыт хуэдэ жыпӏэу щытмэ, адыгэбзэр мыужьыхынкӏэ, адыгэ хабзэр, адыгэ литературэр мыкӏуэдыжынкӏэ абыкӏэ лэжьыгъэшхуэ зрахьэ. Щӏэныгъэ лэжьыгъэу сыт хуэдэт птхатэр, ар хэт и унафэ ущӏэтут зэрыптхар? Си лэжьыгъэр Хэжь Ленэ и унафэ сщӏэту стха. Ар Адэхэмрэ бынхэмрэ я зэхущытыкӏэр иджырей адыгэ литературэм къызэрыхэщым теухуауэ, сэ къызэрыслъытэмкӏэ, лэжьыгъэ хъарзынэ тщӏауэ къысщохъу. Тӏэкӏу ди зав. кафедрэм Хьэмыщэ, Тӏымыжь Хьэмыщэ зыгуэркӏэ си дагъуэ гуэхьэр къыхигъэкӏами, абы дагъуэу нэхъыбэу къыхигъэкӏар сэ къыхэсхахэм къыщынэмыщӏа мис мыбыхэм нэхъ тегъэщӏауэ мыхьэр нэхъ къыхуэзгъэхынут жери, Нэгъуэщӏ тхакӏуэ гуэрхэм я цӏэ къысхуриӏуащ. Аращ дагъуэу хигъэкӏар. Ауэ къапщу щытмэ, хабзэзехьэрэм теухуауэ, иджырей щӏалэгъуалэм къахуэсэбэпыну я нэхъыжь бгъэдэтыкӏэр исту зыгуэркӏэ емыкӏу къахьми сытми, а лэжьыгъэм еплърэ, Уей, дыщоуэ мис модым зэрыщытын хуейр жаӏэну, сэри, Лени, ауэду дыхуейуэ тщӏа лэжьыгъэщ ар. Дерс Зэмылӏэужьыгъуэу, зыхуэмыдэу куэдым фыщӏэсащ, куэдым я лекцэм фыщӏэдэӏуащ. Фезгъэджа егъэджакӏуэхэм щыщу, мис мыбы и лекцэм нэхъ седэӏуэну нэхъ сфӏэфӏ жыпӏу зыгуэр хэбгъэщыфын, Мухьэмэд?
Уей, сыщышынам а упщӏэм, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, иджыри зэ къытсогъэзэжри, яхэбдзын зы хэмыту ауэдэ защӏэщ. Ауэ, моу, нэхъ сыдихьэхыу, дауэ зэрыжысӏэнур, зыгуэр стхын хуейми сщыгъупщэжу, си ӏэр си жьэпкъым щӏэгъэкъуауэ, Сыдихьэхыпауэ сызэдэӏуа хэт жыпӏэу щытымэ, уей гугъум къыхэпхыну. Пэж дыду гугъущ, ауэ нэхъыжь нэхъыщӏэкӏэ дыкӏуэнщи, нэхъыжьагъэм теухуауэ Хьэмыщэ нэхъ къыхэзгъэщыну сыхуейщ, Тӏымыжь Хьэмыщэ. Ар кафедрэм и унафэщӏра. Абы зыгуэр къыкӏэлъысгъэкӏуэну пӏэрэ жысӏэу щытымэ, мыдрей дезыгъэджахэр псори зым хуэдэ дыду абы и ужь иувэ хъуну. Махуэ хэха зыбжанэ диӏэщ, пшыхь хъуми, зэхуэс хъуми, уэршэр хъуми, уэрэди жыпӏэу, уэ узыхэт Амикс гупри, Къебджу, фыздэӏэпыкъуурэ а ӏуэхухэр евгъэкӏуэкӏа щӏэракъэ?
Ахэр Мадинэ Езауэм и фӏыгъэкӏэ мис ауэдэхэр къызэгъэпэща хъуауэ, еджапӏэм, еджапӏэ кӏуэцӏми ирехъу, сэ сщӏэмыгъуэрэ. Мыдэ еужь дыдэу сыт хуэдэ жыпӏэу щытмэ, адыгэм и щыгъуэщӏэж махуэм щыгъуэ, модэ, Дубки лъэныкъуэкӏэ шы фермэ щыӏэу абы дыкӏуэщ абыжми, абыи зыгуэрхэр щытетхри, Амикс гупыр дызэгъусэу, Мадинэ дигъусэу, уэрэд жытӏэми, усэ дыкъеджэми, ауэдурэ зы теплъэгъуэ гуэрхэр зэдгъэпэщ. Зэхэдгъэувэщ абыжым ауэду цӏыхум я я пащхьэ утыкум иджыпсту ди нэхъыжьхэм ялъагъу мыхъу инстаграм жыхуаӏэм абы къыщитлъхьауэ къытеплъар жызыӏэ псори абы еплъ хъунущ къапщтэм. Абы къыщынэмыщӏа мис ауэду уэри жыпӏау ди уэрэдкӏэ ирехъу, ди усэкӏэ ирехъу, ди ӏэщӏагъэм теухуауэ зэрыхъукӏэ кафедрэм зыщӏэдгъакъуэми еджапӏэм зыщӏэдгъакъуэми ауэдурэ дыхэтащ. Къыбухыу укӏуэдыж мыхъуу къыпкӏэлъыджу щыту щытмэ, уадэӏэпыкъуну, уахэхьэну апхуэдэ гугъэ уиӏэу укъыщӏэкӏа? Сэ, уей, сыкъыщӏэкӏам.
Зыпцӏ хэмылъу ӏэмал имыӏэу Алыхьым жиӏэм, уей, моду модэ екӏуэкӏынущи, къытхэтам арат, жаӏэмэ, зы хьэуэ лъэпкъ хэзмылъхьу зэманкӏэ, сэ сщӏэмыгъуэрэ псом нэхъапэу узыншагъэкӏэ сыкъикӏыу щытымэ, зы хьэуэ лъэпкъ хэзмылъхьу секӏуэлӏэнум еджапӏэм. Пэжыр жысӏынщи, дауикӏ, дэнэ нэхъыжьхэр еджакӏуэхэм сабийм уэду къызэрыдэплъыр. Щӏыпӏэ дей тӏэкӏу къэдгъэгубжьами, сытами къытхуагъэгъуну солъаӏуэ, ауэ дауэ мыхъуами, ди адэ-анэхэр къызэрытхущытыным нэхъ мыӏейуэ къытхущытахэм, моуэ дауэ зэрыжысӏэн, бзу анэр и бзу шыр цӏыкӏухэм зэрызэтриубгъуам хуэдэу къыттеубгъуауэ, щӏыпӏэ дей зыгуэр мыхъумэ, даубыдрэ Мис мыр мыпхуэдэу зэрыщытын хуей жаӏэр къыдгурагъаӏуэрэ, ди гъуэгур захуэу, ди ӏуэхур зэрыхъунум хуейм хуэдэу, нэхъыфӏ дыдэм хуэдэу зэрыхъунум хуейм яужь иту, ауэду къыддэӏэпыкъуа, ауэду къыдбгъэдэта, ауэду къытщхьэщытащ. Лэжьыгъэ пхуэхъуауэ уэрэд жыӏэныр къыхэпхауэ, утыку уиту апхуэдэу щытщ. Мы къэбуха дипломыр къэбгъэсэбэпыну угугъэ? Мыдэ сыщыпсалъэм дей Уэ пэжу илъэс пщыкӏущкӏэ Мэзкуу удэса жаӏэ. Ар зи фӏыщӏэр сэ сезыгъэджахэрауэ къызолъытэ. Мис ауэдурэ сэ сщӏэмыгъуэрэ хьэгъуэлӏыгъуэ едгъэкӏуэкӏми, мыдэ ди телевидением зэрэ тӏорэ сыкърагъэблагъэурэ, урысыбзэкӏэ жыпӏэу щытмэ, Отцы и дети жери зы нэтын щыӏати, ар адыгэбзэкӏэ тщӏыну дыхуейщ, жари, къыздеджэ Чехов Равидэрэ сэрэ драгъэблагъэщ абыжми адыгэбзэкӏэ ар едгъэкӏуэкӏа. Нэтын зыбжанэ абы къыщыдэдгъэкӏа. Ауэдэу си гугъэщ хъууэ щытмэ, сыкъадэу щытмэ, сыкъащтэу щытмэ, зэрыхъукӏэ ди телевидениеми ирехъу сэ сщӏэмыгъуэрэ, мыдэ зы псалъэ дахэ уэ узыгъэлажьэхэм ясхужепӏэми си жагъуэ хъунукъым. Нэхъыбэу телевидениерауэ пӏэрэ зо абы нэхъ сыдихьэха, нэхъ сигу ирихьауэ щытщ. Ауэ сымыгъэхьэулейуэ срилэжьэн си гугъэщ. Хабзэр кӏуэцӏрыгъэкӏыным, хабзэр зехьэным нэхъыбэу, нэхъ тегъэщӏауэ елэжьын хуейхэр щӏалэхэращ. Иджырей къыдэкӏуэтей щӏалэгъуалэм сэ жысӏэну сызыхуейр, фымышыну, зы щхьэи фымыгузавэу адыгэбзэ къудамэм фыщӏэтӏысхьэ, фи бзэр мыужьыхыу, фи хабзэр мыужьыхыу, абы нэхъ зиужьыным фыхущӏэкъун уэду, ар зищӏысыр къэфщӏэн щхьэкӏэ, абы лъагъуныгъэ хуэфщӏын хуейр, хувиӏын хуейр зыхэфщӏэн щхьэкӏэ, ӏэмал имыӏэу абы щӏэтӏысхьэну сэ яжысӏэну сыхуейщ иджырей щӏалэгъуалэм. Сэ си щхьэкӏэ къащтэу щытмэ, адыгэбзэ къудамэм сызэрыщеджар сригуфӏу, сригушхуэу, срипагэу сыщытщ. Сыт къэбухар жаӏэу щытмэ, сримыукӏыту, мис мы къудамэр къэзухащ. Мэзкуу сызэрыщеджари, ари си гъащӏэм хэтщ, ари си гъащӏэм щыщщ, ауэ а Мэзкуу къыщызухам нэхърэ нэхъ мащӏэу сымылъагъуу, Адыгэбзэ къудамэр си гъащӏэм хэтщ икӏи хэтынущ дяпэкӏэ. Тхьэм уригъэфӏакӏуэ, Джэмал, уи мураду пщӏэугъуар къохъулӏэну сыпхуохъуахъуэ.
Упсэу, Алыхьыр арэзы къыпхухъу, уэри уи ӏэщӏагъэм и хъер куэд Алыхьым уигъэлъагъу.

Иужьрей илъэсым кафедрэм игъуэта зэхъуэкӏыныгъэхэм языхэзщ нобэр къыздэсым адыгэбзэмрэ литературэмкӏэ фӏэкӏ щрамыгъаджэу щытамэ, иджы урысыбзэри литературэри къыхагъэхьэжащ. Лэжьыгъэ къигъуэтыну зызыгъэхьэзыр ныбжьыщӏэм и дежкӏэ ӏуэхур нэхъ тынш хъуащ, еджапӏэ ищхьэм щӏэтӏысхьэну зи гуращэхэми я бжыгъэр абы хигъэхъуэнущ. Адыгэбзэ къудамэм щеджэ студентхэм я щӏэныгъэ лэжьыгъэхэр Мэзкуу хуэдэ къалэшхуэхэм щрагъэкӏуэкӏ зэпеуэхэм ирагъэхь, япэ, етӏуанэ увыпӏэхэр къыщахь, апхуэдэу конференц зэхуэмыдэхэм я тхыгъэхэр утыку къыщралъхьэ. Адыгэм и тхыдэр уи нэгу къыщӏигъэувэу, Лъэпкъым зрихьэ ӏэмэпсымэхэр щӏэлъу кафедрэм епхауэ университетым щыӏэщ Адыгэ щэнхабзэ центр. Абы студентхэр яфӏэфӏу йокӏуалӏэ. Апхуэдэу къуажэ школым щеджэ сабийхэри кърашалӏэ. Адэкӏэ псалъэ изот адыгэбзэ къудамэр къэзуха Къэжэр Ринэ. Си адэм ифӏэфӏт, сытым щыгъуэми пхъу сиӏэу щытмэ, егъэджакӏуэ хъуну сыхуейщ, жиӏэти, абы и фӏыгъэкӏэ къыхэсхауэ жыпӏэ хъунущ, нобэр къыздэсми сыхущӏегъуэжакъым абы. Гукъинэж къытщыхъуауэ ахуэдэщ а илъэсихыр, мис мы гъэм къэзухауращи, си фӏэщ схуэщӏкъым а къэзухауэ си жагъуэу сыщытщ иджыпсту а къызэрызухыр. Дэтхэнэ зы егъэджакӏуэ дезыгъэджами фӏыщӏэ яхуэсщӏыну сыхуейщ, псом хуэмыдэу. Тӏымыжь Хьэмыщэ, цӏыху гуапэ, сыт хуэдэ упщӏэкӏэ зыхуумыгъазэми зэи уимыгъэщӏэхъуу, сытым дейкӏи къыбдэӏэпыкъуфыну апхуэдэ цӏыхущ. Тхьэм тхуигъэузыншэ куэдрэ Тхьэм къытщхьэщигъэт. Къыщыдухкӏэ, щӏэныгъэ лэжьыгъэ дипломым къыздэлэжьар Тӏымыжь Хьэмыщэщ. Ар зэпхауэ щытар гушыӏэмрэ ауанымрэ, иджырей щӏэныгъэлӏхэм я тхыгъэм къызэрыхэщыр. Ди тхыгъэр, ди темэр къыдэхъулӏауэ къысщохъу, ари зи фӏыгъэр Хьэмыщэщ.
Егъэджакӏуэмрэ студентымрэ щӏэныгъэ лэжьыгъэ щатхым и деж, моуэ, тӏэкӏу зыр зым жиӏэм темыхуу къыщыхъу щыӏэщ. Фи гупсысэ щызытемыхуэ тӏэкӏу фыщызэныкъуэкъу къыфхуихуа? Пэжыр жысӏынщи, Инна, Хьэмыщэ сытым дежи сыщыукӏыту щытащ. Иджи сыщоукӏытэ, тынш ӏейуэ дызэдэлэжьауэ къысщохъу. Жиӏэр пщӏэмэ, утыншынут, жиӏэм сызэрыфӏэмыкӏыным, жиӏэм сызэрытетыным сэри иужь ситащ. Щӏэныгъэ лэжьыгъэм ущелэжьым деж узыунэтӏым къыбдэӏэпыкъун уиӏын хуейщ, дауикӏ. Мис мы тхылъыр сэбэп къыпхуэхъунущ, Ринэ. Мис мы цӏыхум зыхуэгъазэ абы бгъудыхьи, мис мыхуэдэкӏэ къыбдэӏэпыкъунущ, жиӏэу сытым деи къыздэӏэпыкъуащ Хьэмыщэ. Япэ курсым сыщӏэтӏысхьауэ сощӏэж, Унэлӏокъуэ Вячеслав къыщӏыхьэри, Адыгэ пщащэ зыпеуэ щыӏынущ, хъыджэбз цӏыкӏухэр фыхэтын, жиӏэу къыщытхуигъазэм щыгъуэ сыхыхьауэ щытащ. Апщыгъуэм си гугъащ езы еджапӏэ дыдэм щекӏуэкӏыну, ауэ сызэримыгугъауэ, зыпеуэр зыпеуэшхуэ хъуат. Абы сызэрыхэтар, зэрызыхуэзгъэхьэзырар, япэу утыку сызэрихьар, ахэр сигу къинэжащ иджыри къыздэсым. Абы къыщынэмыщӏауэ, езы еджапӏэм и кӏуэцӏкӏэ усэ къеджэн зыпеуэными абыхэми дыхэтащ. Абы къыщынэмыщӏауэ, адыгэ фащэм и махуэ жыпӏэми, ди щыгъуэ махуэ жыпӏэми, ди бзэм и махуэ жыпӏэми, зыпеуэ ӏэджэми дыхэтащ. Дэтхэнэ зырикӏи сигу къинэжащ. Сэ сызэрыщеджарами, Арауэ къыщӏэкӏынущ, Инна. Дэ ди адыгэбзэ къудамэм щезыгъаджэ егъэджакӏуэхэм, моуэ ди адыгэ хабзэр яхэлъу, еджакӏуэхэм къытхуэсакъыу, ди адыгэ хабзэр езы егъэджакӏуэхэм я зыхуаку зэрыдэлъыр, еджакӏуэхэми ар къытхапщэну зэрыхуейр. Плъагъу апхуэдэщ. Псом хуэмыдэу Инна сэ къысщохъу адыгэбзэ къудамэм щӏэс дэтхэнэ зыми насыпышхуэ диӏэу. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, уи анэ къыбдилъхуа бзэ зыхэпхыу, абыкӏэ лекцэ уедэӏуэныр, абыкӏэ щӏэныгъэ бгъуэтыныр ар куэд и уасэщ. Ди адыгэбзэ къудамэм епхауэ дэ диӏэщ Адыгэ щэнхабзэ центр. Цӏыпӏынэ Аслъэн и цӏэкӏэ щытыр, абы и тету иджыстэу щытыр Езауэ Мадинэщ. Абы сытым дей ущӏэмыхьами, езы Мадинэ и гуапагъыу уригъэблагъэ закъуэр урикъунущ. Центрым ущӏыхьа иужь, адыгэ шхыныгъуэр и ӏэнэм тетрэ, мыдкӏэ дэтхэнэ зы хьэпшып щӏэлъми зыщумыгъэнщӏу уеплъу апхуэдэщ. Абы къокӏуалӏэр ди лъэпкъэгъу Тыркум къикӏыжа щӏэныгъэлӏхэр. яфӏэгъэщӏэгъуэну, абы къыщынэмыщӏауэ, адрей факультетым щӏэс еджакӏуэхэр усэ къоджэ, зэпоуэхэр, уэршэр зэпсалъэ адыгэ ӏуэхум щытопсэлъыхьхэр. Мы гъэм щӏэтӏысхьэну зызыгъэхьэзыр дэтхэнэ зымикӏи хущӏегъуэжыну къысщыхъукъым, уи анэдэлъхубзэ, уи анэбзэ Бджыжыным абы нэхъыфӏ сыт щыӏэ? Сэ къыздеджа дэтхэнэ зыми дипломыр къыщытӏэрыхьакӏэ, дыхуейщ лэжьыгъэ ӏэнатӏэ дэтхэнэ зыри дыувыну. Дыщогугъу нэхъыфӏым, ди мурад Тхьэм къыдигъэхъулӏэ. Тхьэм жиӏэ. Уи бзэр бзууэ пӏэщӏэкӏамэ, кӏэлъылъати, къэпхъуэтэж. Ар уи щӏэблэм ӏурыпчамэ,

Абы щыпсэу нэхъыжьхэм зыхуагъазэурэ лъэпкъым теухуа хъыбарыжьхэр жрагъэӏэжащ, ахэр псори зэуӏу ящӏри Хэкум къахьыжащ. Ди нэтыным къыхызошэ, зи дипломыр махуэ зыбжанэ ипэ зратыжахэм ящыщ Пщыукӏ Ася. Цӏыхум и гум ирилъхьа гуэр къехъулӏа иужь, къикӏуа гъуэгуанэм ириплъэж хабзэщ. Ася игу къегъэкӏыж, зэрыщӏэтӏысхьауэ щытар.
Сэ зэрысщӏэжыр адыгэбзэм сыдихьэхыу щытащ икӏи адыгэ тхыгъэхэм седжэн сифӏэфӏт. Аращ нэхъыбэуи а ӏэщӏагъэр къыщӏыхэсхар. А къыхэсхэми сытезыгъэгушхуар школым адыгэбзэмкӏэ ди егъэджакӏуэу щыта Мэремыкъуэ Валентинэм. Абы сыт щыгъуи сэ къызжиӏэт а ӏэщӏагъэр къыхэх, ухэзэгъэнущ икӏи ущӏегъуэжынкъым жиӏэт икӏи Валентинэ Мухамедовнэ зэрыжиӏам хуэдэ дыдэуи сыщӏегъуэжакъым. Нобэ хуэдэу сощӏэж еджапӏэм документхэр щыщӏэтлъхьа махуэри, еджапӏэ кӏуэцӏым экзаменыр щыттари. Псом нэхърэ нэхъ къыпхуэмыгъэсу узэжьэр абы еджапӏэм щӏэхуахэм я унэцӏэр къыщыфӏадзэ махуэращ. Абы щыгъуэм Къыфӏадзэжа унэцӏэхэм сеплъыну сыщыкӏуам си анэр си гъусэу сыкӏуащ. Апщыгъуэм ауэдизкӏэ сыгузэвати, си унэцӏэр къысхуэгъуэттэкъым. Си анэр симыгъусами, сыщӏэхуакъым жысӏэу сыкӏуэжынура хъунт. Ипэхэм щыгъуэ еджапӏэм сыщӏэтӏысхьа нэужь, мащӏэри Дыщӏэгъуэщыхьакъым еджапӏэ кӏуэцӏым, дызыхуей кабинетыр къытхуэмыгъуэту. Ауэ иужьым апхуэдизкӏэ уосэж, уи унэ етӏуанэу къыпщыхъуу уохъури, уи нэр зэтепӏауэ къэзгъуэтыфынущ жыпӏэу ауэду уохъуэ. Сызыхуейр жысӏэну, ди адыгэбзэ кафедрэм щылажьэ ди егъэджакӏуэхэм япэсщӏын. щыӏэтэкъым, дауэ, яхузэфӏэкӏрэ жызоӏэ абыхэм щхьэж езым зэрыригъаджэ предметым дыдрагъэхьэхт апхуэдизкӏи, къыкӏэлъыкӏуэ парэ къыпхуэмыгъэсу, мис ауэду ухъут. Нэхъыбэу къыхэзгъэщыну сыхуейт Наимэ Борисовнэ. Япэ курсым щыгъуэ Наимэ Борисовнэ ди куратору щытащ. Сыт дыхуейми, сыт дымыщӏэми, занщӏэу Наимэ дей дыжэт. Мащӏэу щыдгъэгубжьи къыхэхуащ, ар хэмыту дауэ хъун, ауэ, нтӏэ, мыбдеж щӏэлъ, зырызурэ къагурыбгъэӏуэну, псоми я упщӏэм жэуап ептыну, я ӏуэхур зыхэбгъэкӏыну. Аращ Наимэ Борисовнэ мис апхуэдэу къытхэтащ, дауи, дыхуэшэча хуэдизрэ. Иужькӏэ къыщызыухым диплом лэжьыгъэ щытхым щыгъуэ къыхэсхари Наимэ Борисовнэщ. Абщыгъуэм си темэу щытар адыгэ гуащӏэдэкӏ уэрэдхэращ. Иужькӏэ магистратурэ къыщызыухыу диплом тхыгъуэ къыщысам щыгъуэ си дипломыр и темэу щытар а гуащӏэдэкӏ уэрэдхэм пытщэжынурати, арикӏи къыдэхъулӏащ, дипломыри къытӏэрыхьэжащ, Алыхьым и шыкуркӏэ. Ди егъэджакӏуэхэр Псори щапхъэ зытепх хъун защӏэхэт, цӏыхугъэ зыхэлъхэт. Упщӏэ уиӏэу уабгъэдыхьамэ, абы и жэуапыр къыбжаӏэу зэфӏэкӏынутэкъым. Ар нэсауэ къыбгурыӏуэхукӏэ, къыбгурагъэӏуэну яужь ит мис апхуэдэхэт. Иджыпсту жысӏэфынущ а ӏэщӏагъэр къызэрыхэсхам сызэрыщӏемыгъуэжар икӏи абы икъукӏэ срилэжьэну. сабийхэр езгъэджэну сыхуейщ. Сыт абы нэ нэхъыфӏ щыӏэ къыщӏэкӏын, уи адыгэбзэр, уи анэдэлъхубзэм урилэжьэну, сабийхэр хуебгъэджэну, уи лъэпкъым къэдэгъуэгурыкӏуа ӏуэхугъуэхэр уи бзэм хуебгъаджэу абы урилэжьэну нэ нэхъыфӏ щыӏэу сэ сщӏэкъым.
Щӏэныгъэ куу яӏэу, гъэсэныгъэ дахэ яхэлъу, адыгэ хабзэмрэ нэмысымрэ хуэпэжу щӏэблэр къэгъэтэджынырщ адыгэбзэ кафедрэ зытелажьэр. Ар къэзыухахэми, иджыпсту щеджэхэми, япэ ита нэхъыжьхэр ящымыгъупщэу, егъэджакӏуэхэм я гугъуехьыр хамыгъэкӏуадэу, илъэс пщӏы бжыгъэ дэкӏауэ зэхуэзэжми я нэхъ мащӏэрамэ, сэлэм гуапэ зрахыфу, зыр зым зыщӏигъакъуэу адыгэ лъэпкъым хуэфэщэн цӏыху хъуну дащогугъ.

Фэ федэӏуащ Щӏалэгъуэ нэтыным, фи псэлъэгъуу щытар Жыгуэ Инэщ, узыншэу фыщыт, фӏыкӏэ дызэхузэ.